um, funso namba 19 imene tikupitiriza kuyankha mafunso amene amafunsidwa kawiri kawiri okhuza mulungu amene tikupembedza now vesi imene ndi machitidwe chapter 5 verse 3 no koma petro anati hananiya satana anadzadza mtima wako chifukwa ninji kudzanyenga mzimu woyera ndi kupatula matengo kupatula kampa- pa mtengo wake wa mundawo now tamaona mukuona pamenepa kodi mphamvu inganyengedwe ayi so mphamvu singanyengedwe ndi mulungu mzimu okay tamaona ka calm down vesi ikukamba kuti chani komanso china chimene chimakhala chomvetsa chisoni um, i- ineyo simakhulupirira kuti zimene ndi mphamvu chabe ah momwe ndi mphamvu yonse mulungu ndi wamphamvu yonse yes mulungu ali ndi nzeru yes mulungu ali ndi personality kapena ali ndi umunthu kuti no- utha kucheza naye utha kuyankhula naye baibulo amaonesera kuti amatha kusangalala amatha kukwiya amatha kukondwa amatha kutiuza zonse so mulungu ali ndi personality ali ndi umunthu ndiye tikutha kuona kuti no mulungu ameneyo akatipasa mzimu wake mzimu wake ukhala ndi zonse zimene iye ali nazo mulungu ndi wanzeru zonse wamphamvu yonse amadziwa zonse right so pamene pali mzimu wake tiona kuti no tizikhala ndi umunthu wake tizikhala ndi ma personality traits ake so anthu awa pamene anabwera pamene anabwera kudzapembedza pam- pam- pamaso pa mulungu ndimafuna ndikuona vesi ina ndi ndikhulupirira ndi Mate- mateyu chapter 18 verse 20 ngati siili imeneyo komabe imakamba zonena kuti uh, yesu amakamba zonena kuti no pamene pali awiri pali atatu inenso ndili pati ndili pompo so ngati yesu ali pompo ndiye kuti mwanjira ina china chiyonse chimene chingachitike pamenepo chikuchitika kwa iyeyo kudzera mwa chani mwa mzimu wake mukuona pamenepo so mzimu ndi umodzi taona kale mu msutso wa, wa 1 petro 1 verse 21 kuti mzimu ndi umodzi mzimu wa atate mzimu wa ndani wa mwana so pamene anthu akumana mzimu woyeranso ali pati ali pompo so ngati munthu akunama akunamiza ndani mzimu wa mulungu abwa usanyeza nyenga mzimu wa chani wa mulungu zikungosonyeza kuti no mzimu woyera si mphamvu chabe ayi mzimu woyera ndi personality traits ndi moyo wa ndani wa mulungu so sizipanga proof trinity ina iliyonse Ah, sizipanga proof trinity ina iliyonse koma ndimafuna tiwerenge tipitirize machitidwe chapter 5 verse 3 mpaka 4 kudumpha 9 akuti no koma petro anati hananiya satana anadzaza mtima wako chifukwa ninji kudzanyenga mzimu woyera ndi kupatula pa mtengo wake wa mundawo pamene unali nawo sunali wako kodi ndi pamene unagulitsa sunali mmanja mwako kodi bwanji chinalowa ichi mumtima mwako sunanyenga anthu komatu mulungu koma petro anati kwa iye munapangana pamodzi bwanji kunyenga ku, uh, munapanga bwanji pamodzi kuyesa mzimu wa ambuye onani mapazi awo a iwo amene anayika mwamuna wako ali pa khomo ndipo adzakunyamula kutuluka nawe now tikaona akaunti imeneyi anthu awa pa nthawi imene anthu ambiri ama- apeza kuti no amagulisa minda yawo ndikupereka ndithu ndalamazo ku ntchito ya mulungu chifukwa kuti no amakhala akususika ndiye anthu amene amafuna nawonso aoneke auzimu ndi ana ndi- ah, ndikhupe analonjeza azapereka ndalama yonse akhala onena kuti no agulisa malo awo so anthu agulisa malo awo m'malo moti atenge ndalama yonse akapereke monga amene analonjeza right akuti anati ndalama zachuluka bwanji ndalama zina ziti tasunga okay Ni- ngakhale apanga eh, apanga chisankho imenecho amafunika akanenenso kuti ako tasungako ndalama inayi right komano anthu abwerabe pamaso pa mulungu ndi kunena kuti yake ndalama yonse ndiyi kwanjira yonena kuti anthu ku- cholinga kuti anthu awatame so nkhani yakuti apa amene ali self righteousness kuti anthu aziwatama kuti no taonani e agulisa munda wonsetu amafuna akhale ndi lebo akhale mgulu la anthu amene akuchita zabwino kuona kuti akulu simunganyenge ndani mzimu woyera ndi kupitiriza no simunganyenge ndani mulungu ah, mulungu okay ndi kupeza kunena kuti no sunganyenge chani mzimu wa ndani wa ambuye tinaona kale mu mzuso wa 1 petro chapter uh, uh, one, um, 1 petro pamene amakamba uh, chapter 1 verse 21 pamene amakamba zimene tinaona mu video imeneyi tinaona kuti no mzimu wa ambuye ni mzimu wa mulungu ndipo ndi mzimu wa khristu ndi mzimu woyera ndi mzimu omwewo omwewo so tiona nawo kuti anthuwa anachita ichichi pamaso pa mulungu mulungu anali pomwepapa kuzera mwa chani mwa mzimu wake masalimo chapter 139 verse 7 8 akuti no ndizathawa kuti eh ndizathawa bwanji kupezeka kwa nkhope yanu ndizathawa bwanji ah, mzimu wanu so tiona nawo pamene pali mzimu wa mulungu palinso mzimu wa ndani palinso kupezeka kwa ndani kwa mulungu nkhope ya mulungu ndi kupezeka kwa mzimu wake so taona nawo kuti no sikufotokoza za trinity nayi yosabapo koma chifukwa kuti no anthu ena amakhala ndithu okakamira mfundo zimenezi tiye tingoona nawo kuti no tikamakamba za munthu munthu ndithu analengedwa mchifaniziro cha ndani cha mulungu right ndimafuna munthu analengedwa mchifaniziro cha mulungu ah, nimafuna kungotsimikizira chinthu china kuti ati mzimu wa mulungu si mphamvu chabe yayi machitidwe atumwi 13 verse 24 tisanawerenge tifotokoze kuti mafunso ati mulungu ali ndi mphamvu zonse omnipotence mulungu ali ndi nzeru zonse omniscience right Na mulungu amaziwa zonse right so mulungu ndithu amapezeka pena paliponse kuzera mwachani mwa mzimu woyera omnipresent so ngati mulungu ali ndi nzeru zonse ali ndi mphamvu zonse right akupezeka pena paliponse munjira yanji kuzera mwa mzimu wake so pamene pali mzimu wake ndiyoti pali ndithu moyonso wa mulungu mwanjira ina kuzera mwa mzimu wake mulungu ndi pamene amalengeza ndani ifeyo ndiye mzimu wakeyo ndi moyo wake right patino mulungu ali ndi mulungu mzimu wake ndi mzimunso wachani wa mulungu it's a divine spirit ndipo tikutha kuona mmene maona ati mulungu amatiyankhula ndithu kuzera mwachani mwa mzimu wake chifukwa chimene nkona mapemphero m'baibulo samapita kwa mzimu woyera simuzaonanso pena mzimu woyera akuyankhula ndi atate ayi koma mzimu woyera nthawi zonse akuyankhula ndi anthu chifukwa chani chifukwa ndi mulungu akuyankhula kuzera mwa chani mwa mzimu wake mzimu woyera ah, ndithu ndi mzimudi wa mulungu tiye tione pa machitidwe atumwi 13 verse 24 nawo tuno ndipo kumtumikira ambuye ah, iwo ah, ndipo ndipo pakumtumikira ambuye iwowa ndi kusala chakudya mzimu woyera anati mundipatulire ine barnaba ndi saulo ku ntchito imene ndawayitanirako pamene pamenepo iwo otumidwa ndi mzimu woyera anatsikira ku seleukeya ndipo pochokera anapita m'ngalawa kupita ku ku kupro mwanjira ina tikukamba za mzimu woyera ati mzimu woyera anati so ndiye tiona kodi mphamvu ingayankhule ayi mphamvu singayankhule pati nilero mukulakwisa the accusation is false timapangidwa accuse ati timakhulupirira mzimu woyera ndi mphamvu chabe Ah. mzimu woyera si mphamvu chabe mzimu woyera ndi mzimu wa ndani wa mulungu zonse zimene mulungu ali zipezekanso muchani mzimu woyera so tiona nawo tino chimene chili choonadi mulungu akuyankhula kuzera mwachani mwa mzimu wake machifukwa pa nthawi anali ndi mulungu anamudzoza yesu khristu ndi mzimu woyera tiona nono akulamulira zonsezi ndithudi ndi ndani ndi yesu khristu kuzera mwachani mwa mzimu tiye tipitirize tione pa machitidwe 15 vesi 28 akuti chani Ah, pakuti chinamkomera mzimu woyera ndi ife kuti tisasenzese inu chothodwetsa chachikulu china choposa izi zoyenera so ndithudi tikutha kuona mzimu woyera ndi mzimu wa mulungu right Chi- ngati chingakomere mulungu mulungu atidziwitsa bwanji kuzera mwa mzimu wake machitidwe 16 verse 6 ati chani ndipo anapita ku dziko la frugia ndi galatiya atawaletsa mzimu woyera kuti asalalikire mawu mu asia pamene anafikira kundunji kwa musiya so tionadi ndithudi all these attributes pali mavesi ambirimbiri amene tingapereka amene amaonetsera kuti mzimu woyera si mphamvu chabe alipo ambiri ndithu koma ndimafuna tione kunati kodi munthu mmene akulengedwa chikuchitika nchani kodi munthu analengedwa mchifaniziro cha mulungu sindikufuna ndikhale antinomian okay antinomianism ndi imene ima- imatenga munthu kumatenga kumuchipitsa chimene amapasa mulungu sitifuna tipange izo komano tifuna tione kuti no munthu analengedwa mchifaniziro cha mulungu pali zinthu zina adi inde zimene mulungu anapanga pa munthu mulungu pomulenga munthu anamulenga mu chifaniziro chake ndipo pali zinthu zina zimene tingathe kumvetsetsa za mulungu poyang'ana ndani poyang'ana munthu so iyo For example, uh, 1 akorinto uh, chapter chapter yeah, 1 akorinto 11 verse 3 amatiuza ife kuti no mutu wa mkazi mwamuna mutu wa khristu ndi mulungu mwanjira ina apopo akuonesa familiarity mwaona ameneyo so ndithu tiona ndithu kuti no zimene tafotokoza za munthuzi paulo anafotokoza no ndi zoonanso za ndani za mulungu tiona kuti no baibulo imanena izo si za mmutu mwanga koma tiye tione kaye chifanizirochi genesis 2 verse 7 akuti no ndipo yehova anaumba munthu ndi dothi lapansi nauzira mpweya wa moyo mphuno mwake ndipo munthu anakhala wamoyo so munthu akukhala wamoyo chochitika nchani pali dothi la dziko lapansi dothi kapena thupi limenelo kenako kupumira mu moyo right? akupumira mu mpweya yes kenako munthu akhala wachani wa moyo 3 so tiwerenga uh, ti- tione kuti no tikamakamba kuti munthu ali ndi moyo chimene chimapangisa interaction pakati pa mpweya umenewo umene uli mzimu ndi thupi lake ndi munthu amakhala ndi moyo komano chinthu chimene chimapangisa munthu akhale ndi moyo tikukamba zachani za malingaliro ake malingaliro ake amayamba kukhala munthu wotani organized so munthu wapangika ndi zinthu zitatu pali thupi mzimu zimene zikakhalapo pamodzi munthu akhala chani wamoyo Anthu- munthu akutha kukhala ndi nzeru zochita zosiyanasiyana so munthu akukhala chani wamoyo 3 tiyeni ndi pomwepa yobu 27 ndithu yakuti no pakuti pokhala mzimu wanga ukadali mwa ine ndi mpweya wa mulungu uli mphuno mwanga kuwerenga mu net imene inamasulira mchichewa so mzimu wa mulungu ukadali mwandani mwa ine mpweya wa mu uh, akuchani Poka- pakuti pokhala mzimu wanga yes pepani Ah, pa- pakuti pokhala mzimu wanga so mwanjira ina tikamakamba za mzimu wanga tikukamba za mpweya wandani wa mulungu so mpweya umene unapasidwa kwa munthu ndi mzimu wandani wa munthu so mwanjira ina mulungu anapumira mwa munthu atamaliza kupuma pamenepo mwa munthu munapezeka kuti muli mzimu wa mu- wa umunthu mzimu wa umunthu mulungu anaupumira pa munthuyo munthu ndi kukhala wachani wa moyo so mzimu wa munthu plus thupi la munthu zipanga nzeru za ndani za munthu zipanga a living soul so living soul ndi munthu amene akuganiza amene mzimu wake uli mu thupi mwake right so mwanjira ina nzeru za munthu zikutha tsiku limene mzimu wa mulungu ukubwerera kwa ndani kwa munthu mzimu wa, wa, mulu- mzimu wa munthu si chinthu chinachake chimayamba kuyenda mu air ngati matiyana mfilimu achatu no akamubaya munthu pshu, ati chinachake chimatuluka nthawi sati chimavalanso zovala zofanana ndi munthu amene chatulukamo Hmm, sitonga pa zimene Hmm? mzimu uh, wa munthu ndi moyo mu- ndi chinthu chimene chimapereka moyo kwa ndani kwa munthu kuti no thupi lija likalumikizana ndi mzimu moyo umabwera munthu amayamba kutani kuganiza so tiona nawo kuti no mzimu umeneyo ukakhala walekanitsana ndi thupi sumagwira ntchito ina iliyonse umakhala ndi mulungu ngati no sugwira ntchito ina iliyonse ndipo iwe sudziwa kina kalikonse ukakhala wafa tiyeni tione pamenepa um, right so tinaona pa yobu 27 verse 3 pa chon 29 1 atesalonika chapter 5 verse 23 anena kuti ndipo mulungu wamtendere yekha ayeretse inu konse ndipo ndipemphera mulungu mzimu wanu ndi moyo wanu ndi thupi lanu zisungidwe zopanda chilema pakudza kwake pa ambuye athu yesu khristu So, ah, paulo akamba za mzimu akamba za moyo ndi akamba za thupi mwanjira ina munthu ali ndi mbali zitatu ali ndi thupi limene linayambira kuchoka kuti ali ndi mzimu umene unauziridwa mwa munthu umene munthu mulungu anamuuzira ndipo chachitatu munthu amakhala chani wamoyo body soul and spirit so soul imene tikukambira kuti ndi so munthu amakhala wamoyo akhala ndi mzimu wa mulungu mkati mwa thupi lake ndiye tione pamenepa mlaliki 9 verse 5 chimachitika nchani zikalekana mlaliki 9 verse 5 pakuti amoyo mwanjira ina the soul okay pakuti amoyo adziwa kuti tidzafa koma akufa sadziwa kanthu bi sadzalandiraponso mphotho pakuti chiumbukiro chawo chaiwalika so mwanjira ina iweyo ndi ineyo pamene tikumvetsera ulaliki kuti tili ndi moyo tikudziwa kuti tidzatani tidzafa koma ukangofa chimachitika nchani sudziwa kanthu kena kalikonse moyo wako wathera pati pompo right mlaliki 9 6 ati chani chikondi chawo ndi madani awo ndi dumbo lawo zonse zatha tsopano ndipo alibe gawo kwamuyaya pa chilichonse chichitidwa pansi pano mwanjira ina anthu amene awa akangoti amwalira inu ndi ine ngati yesu khristu angachede kapena tingafe mwachangu chingachitike nchani uh, tiona nawo kuti no inuyo ndi ineyo titani tifa tikafa moyo wathu wathera pati pompo tikamakamba za moyo tikamba malingaliro athu zimene timakonda dumbo zonse zimene timachita moyo mwathu zonse zathera pati pompo so ndithu munthu akafa sa- sadziwa kanthu sadziwiratu kanthu mlaliki 12 verse 7 akuti chani pamenepo fumbi lidzabwerera kunthaka monga lidali ndipo mzimu udzabwerera kwa mulungu amene anaupereka so tiona nawo tino munthu akafa thupi lija limabweranso ku nthaka mzimu umabwera kuti kwa mulungu amene anaupereka mpweya uja mpweya wa moyo uja kenako chimachitika chiyani- chi- chiyani kwa moyo munthu saziwa kanthu munthu wafa wamwalira ukuona pamenepa so icho chimene baibulo likutani likufotokoza ndi yesu akuti chiyani yohane 5 verse 28 29 akuti no musazizwe ndi ichi kuti ikudza nthawi imene onse ali m'manda adzamva mawu ake verse 29 ndipo adzatuluka amene a- adachita zabwino kuuka kwa moyo ndi iwo amene adachita zoyipa kuuka kwa kuweruza so yesu akukamba zakuti kuli mizikwire iwiri amene anachita zabwino azauka kuuka kwabwino amene anachita zoyipa kuuka kotani kwa chiweruzo tione pamenepa 1 akorinto 6 verse 17 akuti chiyani koma iwo ophatikizana ndi ambuye ali mzimu umodzi mwanjira ina

Mwe- mwe- mwe- mwina tisagwiritse ntchito mawu oti moyo for now komano nkhani ndoti malingaliro anga akhala omwewo ngati ndinaphunzira kaya sindinaphunzire kaya ndinawerenga china yake kaya sindinawerenga china yake zimene ndikuzidziwa zikhala zomwezo komano chimene chimasintha ndi chani Eh, mzimu right mzimu ndi umene umapulumutsidwa so pamene munthu akupulumutsidwa amakhala tino mzimu wake ndi mzimu wa mulungu waphatikana ali mzimu ungati umodzi so chimene ndiye chipulumutso so kodi munthu akabadwanso mwatsopano amakhala ngati kakhanda kakhanda kamakhala ndi moyo wa munthu komano zimene kamapanga amazinyerera akuzibibira akuziyipisira amangolira amangopanga zinthu zotopesa basi right munthunso amene wabadwanso mwatsopano tiona nawo tino apanga zinthu zambiri zodabwisa koma awadi ndi akhristu anabadwa mwatsopano apa inde ali ndi moyo komano chikuchitika nchani malingaliro awo sanakhwime ali ndi moyo wosatha mzimu wa mulungu uli mwa iwo komano malingaliro awo sanatani sanakhwime sanafike ngati mwana kukula ndikumvetsetsa chimene moyo uli so munthu akabadwanso mwatsopano amafunika aziwerenga mawu a mulungu azipemphera azikweza mzimu kuti azikula mu chikhulupiriro right 1 akorinto uh, 5 verse 5 atino uh, kupereka woteroyo kwa satana kuti thupi liwonongeke kuti mzimu upulumutsidwe tsiku la ambuye wa yesu khristu so panali mkulu wina wake anapanga chigololo anapanga tchimo lonyasa kwambiri Ah, anatenga mkazi wa bambo ake nkumakhala naye koma anali mkhristu akutero nde uh, paulo anati mkulu ameneyu mumchotse pakati panu asakhalenso ndi inu yayi komanso mumpereke kwa satana mwanjira ina kumpereka kwa satana taumvesa kuti no iye akaonongeke mwanjira ina thupi lake likaonongeke mwanjira ina chinene chimene mulungu amayika pa anthu chuki chichokere kuti satana ayambe kumuononga akayamba kumuononga munthu amene azindikire wachimwa akazindikire mwachimwa alape kuti chani aphatikanenso ndi mzimu wa ndani wa ambuye kuti mzimu wake ukapulumutsidwe pamene yesu satana akubwera so inu ndi ine tika badwanso mwasopano mzimu wa mulungu ndi wa- wa mu- wa ife umakhala pamodzi koma choopyesa chimene ndi anthu ena amasiya chikhulupiriro chimenechi ndipo mzimu wa mulungu umachoka mwa iwo komano inu ndi ine tipitirizebe mwa chikhulupiriro Ti- timayamba mwa chikhulupiriro timapitiriza mwa chani mwa chikhulupiriro ichi ndiye chipulumutso right so paulo anatisimikiza kuti chimene chimapulumutsidwa pa munthu ndi mzimu wake thupi limaonongeka akhristu amafa ndithu malingaliro amakhala kuti no akusinthika tsiku ndi tsiku koma chimene chimapangisa tikamakamba za malingaliro tikukamba za character choopyesa ndi akhristu ena zomwe munthu amabadwanso mwasopano sakuziziwa ena iwo amangokhulupirira kuti no chipulumutso kudzera mukukonza khalidwe pano chimenecho si chipulumutso chipulumutso ndi kudzera mu moyo umene talandira pamene talandira moyo umenewo moyo umenewo nawo uzipanganso zipaso zipaso if at all moyo utani ulipo right monse ife monga kale akhristu ndife mbendera za mulungu tifuna tiwalise uthenga kwa anthu ena kuti afikirenso ndani pa atate wathu achikondi ndiye tikupitiza pamenepa 1 akorinto chapter 15 verse 42 mpaka 44 chomwechonso kuzakhala kuuka kwa akufa lifesedwa mchivundi liukitsidwa mchisavundi lifesedwa mnyozo liukitsidwa mulemerero lifesedwa m- eh, mchifooko liukitsidwa mumphamvu lifesedwa thupi la chibadwidwe liukitsidwa thupi la uzimu ngati pali thupi la chibadwidwe palinso thupi la uzimu mwanjira ina akutiuza ife kuti no pamene ife tikufa pamene tikufa tili ngati mbewu ikafa mbewu simazooneka ngati uh, ka- kaseed kaja kapena kantedza kaja kantedza kamazatuluka chi- chi- chi- chitsamba chodabwisa mwanjira ina ifewo pamene tikufa tikufa anthu athu thupi matupi athu tikamazaukisidwa tizakhala ndi chani matupi achani auzimu komano funso ndilo kuti no pamene tili ndi matupi auzimu zikutanthauza chani sonzani matupi athu ndi apaderadera atha kuchita zinthu zina zimene matupi awa sangachite ndi matupi auzimu komano kuti tikhale ndi moyo tizafunikabe chani mzimu wa munthu so mwanjira ina apo tithaumvesano akamati mulungu ndi mzimu tithaumvesanso mulungu ali ndi mulungu ali ndi thupi la chani la uzimu right amakhala ali kumwamba mulungu ali ndi thupi la uzimu koma kupitirira pamenepo mulungu ali ndi chani ali ndi mzimu right apo tikuona mfundo zazikulu tayamba kuonapo mfundo zazikulu pamenepo tiye tionenepa malaki 4 verse 1 ndi 3 tione za kuuka kwa anthu amene azauke amene azauka kuchiweruzo malaki 4 verse 1 ndi 3 akutiyani pakuti taonani likudza tsiku lotentha ngati ng'anjo ndipo onse akuzikuza ndi onse akuchita choyipa adzakhala ngati chiputu ndi tsiku lili kudza lidzawanya- zilawayasa ati yehova amakamu osawasiyira muzu kapena nthambi ndipo mudzapondereza oyipa pakuti adzakhala ngati phulusa kumapazi anu tsiku lidza ndidzayikalo ati yehova amakamu mwanjira ina likudza tsiku ndithu imene idzawotcha ngati chani ng'anjo chimoto chachikulu idzafuna kuti akonzenso konse kumene mulungu analenga patino zaonekera kuti no moyo wokhawo umene uli wabwino ndi umene wayanjana ndi mulungu aliyense amapanga chisankho chake pano mulungu afunika apange chinthu chimene ndithu chili chodabwisa ati his strange act yochita ndithu kuyeresa onse kuchosa satana ndi oyipa onse kuti no ayambirenso ndi anthu okhawo amene anasankha chabwinocho ndiye ndimafuna atonewerwe moto umene uzakhala ati uzawotcha mpaka phulusa anthu amakhulupirira kuti anthu aza- azayaka mpaka muyaya mano nkhani ndoti no moto ndi amene uli amuyaya moto umatatu umayasa kenako umatha umamaliza ntchito yake mwanjira ina zosatira za moto ndi zamuyaya palibenso kubwereranso ka moto umene ukazala kuzayaka yuda 1 verse 7 chani monga sodomu ndi gomora ndi midzi yakuizungulira kutsatana nayo idadzipereka kudama ndi kusala zila- kusata zilakolako zachilendo iyikidwa chisanzo pochitidwa chilango cha moto yosatha so moto odi ndi wosatha moto ndi wamuyaya kuti no ukangochita ntchito yake palibenso kubwereranso zosatira zake nzamuyaya ngati tikukhulupirira kuti moto uzangoyaka umangoyaka kodi tifunse nayo kodi sodomu ndi gomora akuyakabe mpaka pano ayi sodomu ndi gomora sakuyaka mpaka pano ayi right mano zosatira zake nzoti sodomu ndi gomora anasanduka phulusa so moto uzayaka mpaka kuwotcha china ichonse kuti chitheretu now pomva mfundo imeneyi tiyeni ndotemene mateyu 10 verse 28 akuti no ndipo musamaopa amene akupha thupi koma moyo sangathe kuupha koma makamaka muope iye wakhoza kuononga moyo ndi thupi lomwe mu gahena mwanjira ina tikamakamba za moyo so tikukamba ziyani za malegalero a munthu so isoma munthu amene sangafe inuyo mukabayidwa tinene inuyo ndinu mkhristu Pa- mwaphedwa pamene mukulalika pamene mwaphedwa kuchitika chani mwafa eti mzimu wanu wapita kwa atate akakuikani ku akakuikani kumanda komano azakuisi- azakuukisanso mukuona pamenepe mwanjira ena sanaphe moyo wanu iyayi mwangogona mano ku gahena ati akupha thupi ndi moyo womwe mwanjira ena ndi mzimu zonse zakhazi kuti anthu chimene chimapangisa kuti moyo ukhalepo thupi ndi chani ndi mzimu mwanjira ena ngati akupha moyo kupha malingaliro moyo wa munthu ukuchosedwa mwanjira ena ndi moyo uzachosedwa pamodzi ndi iwonso chani thupi ndi mwanjira ena zimenezi zimene akutifotokozera so tikuona kuti munthu ali ndi cha thupi moyo ndi chani ndi mzimu zonsezi zikugwira ntchito nthawi imodzi thupi ndi moyo zipangitsa kuti munthu pepani thupi ndi mzimu zipangitsa kuti munthu akhale wachani wamoyo so thupi mzimu zipangitsa munthu akhale wachani wamoyo tiyeni tione pa kodi mzimu wa munthu ameneyuyu umakhala wotani right daniel 2 verse 1 akuti ndipo mchaka chachiwiri cha ufumu wa nebukadinezara nebukadinezara analota maloto mzimu wake unavutisi unavutidwa nawo ndipo tulo lake tinamsiya okay akamati Nebu- ah, mzimu wake unavutika mzimu wa nebukadinezara unavutika mzimu wa nebukadinezara unavutika unali munthu wina ayi okay so mzimu wa munthu utha utha utha kuvutika right tiyeni tiyambeni kuona tiyeni tiyambe kuona pamenepo so mzimu wa munthu taona kale tuno ndi, mu- ndi, ndi mpweya amene munthu mulungu anatani anapumira komano ndikufuna tingopanga tingogwiritsa ntchito reasoning ya matrinitarians matrinitarians amati mwaona mzimu akuyankhula mzimu akukhumudwa mzimu akuwasogolera eh, ameneyo sangakhalenso mphamvu yayi ndi wapadera tiye tione pamenepa pa pamene mzimu wa nebukadinezara wavutika si munthu wapadera amenepo eh? nonarea siyocho mzimu wa nebukadinezara ndi chani ndi moyo wake right so tiye tione pamenepa kusiyana kwa mzimu wa mulungu ndi wa munthu ndiwo mzimu wa mulungu utha kuperekedwa kwa ife pamene mzimu wa munthu umakhala mwa ndani mwa munthu so apa pali clear kunena kuti tikangoti tiyambe kugwiritsa ntchito ma principles a trinity timabwera ku state of the dead ndikuyisokonezeratu this is why kumene ana kunachokera triniko trinitiko sakhulupirira state of the dead chifukwa cha sizinachokere m'baibulo genesis 41 verse 8 akuti chani ndipo panali mmawa mzimu wake unavutika ndipo anatumiza nayitana an- amasenga onse aku aigupto ndi anzeru onse a mmenemo ndipo farao anafotokoza loto lake koma panalibe mmodzi anafotokoza kumasulidwe iwo kwa farao so farao analota maloto ndipo akuti mzimu wake watani wavutika so si nebukadineza yekha komanso ndani farao atani avutika mkati mwa chani mwa mzimu wawo mwanjira ena moyo wake unavutika so ichocho tiye tione pamenepa sichikufotokoza tino ndithu panali munthu ina otchedwa farao mzimu amene anadumphamo farao akamwalira ndi moyo wake maliko 2 verse 8 akuti ya ndipo pomwepo yesu pozindikira mu mzimu wake kuti ali kuganizira chomwecho mwa iwo okha adati kwa iwo mulingalira izi m'mitima yanu so yesu khristu panali zinthu zina zimene amatha kuzimva kuzizindikira muchani mzimu wake tikutha kuona kuno timati munthu akakhala wapulumutsidwa mzimu wa mulungu ndi mzimu wa mulungu umakhala ngati umodzi chipulumutso atate anapereka mzimu wake kwa mwana wake timaona tino atate ndi amene ali mwa yesu khristu mwanjira ina mulungu akafuna kutiyankhulitsa ife directly amatiyankhulitsa ife kudzera kwa mzimu ndikukhulupira zimachitikiranso nthawi zina umangonera oro ndipempherera so ungoyamba kupempherera umamupempherera munthu kena umva kuti mkulu uja akuimbira amwene ndinalitu pangozi yayikulu kuti koma palibe chimene chachitika iwe ah ndi mulungu amene anandiuza ije so chinthu chikakhala tino wachizindikira mu mzimu malingaliro ako amakhala sasa sakudziwa nde umafunika uziyendabe mwachikhulupiriro uzingopempherera zinthu zija pali zinthu zina umatana ndi mulungu aku- ukumva ukanidwa kuti "Ah, lero ndisapite umenewu sukudziwa chifukwa chani fati mulungu akuzindikiritsa chinthu muchani mumzimu so chimodzimodzi munthu amatha kuzindikira chinthu mumzimu wake komano tikamakamba mumzimu wake tikukamba mkatikati mwa iye right so ngati zili choncho kuzindikira mumzimu titatenganso text imene umaona apa kodi mzimu wa munthu simesa umatha kuzindikira nde tayamba kupitanso state of the dead komano nkhani yakuti mzimu wa mulungu mzimu wa munthu ndi ndithu moyo wake mariko 8 verse 12 ati chani ndipo adausa moyo wa mzimu wake nanena anthu a mbadwowu afuna chizindikiro bwanji indetu ndinena kwa inu palibe chizindikiro chidzapatsidwa kwa mbadwowu so ana adausa moyo wake mwanjira ina anakhumudwa mkati mwa mzimu wake so munthu atha kukhumudwa mkati mwa moyo wake mkati mwa mzimu wake sizitanthauza kunena mzimu nde ndi munthu wapadera tiye tipezeni hagai 1 verse 14 ndifuna ndikuona no ma arguments ama trinitarians titati tiwapange follow to their logical conclusions tiphwanya state of the dead basi pati phunzi imene sichokera m'bible tiona mu utatu wa mulungu tinaona kumene chiphunzitso chichokera chichokera kwa iwo amene amakhulupirira munthu akafa mzimu wake umakhala kuyenda kupita uko chifukwa chimene amakhulupiriranso chikhulupiriro chimenecho chinachokera kuti chinachokera ku chikhulupiriro cha trinity chimene aphunzitsa kuti mzimu wa mulungu ndi mulunguyo ndi anthu awiri osiyana so kamvetsetsedwe ka mulungu kamatithandiza ife kumvetsa chinachi ngati kukhulupirira kuti mulungu ndi mzimu wake ndi anthu awiri osiyana palibe vuto lina lililonse ngati mzimu wa munthu ndi wa mulungu pamene palibenso ngati tikhulupirira kuti mzimu wa mulungu uli osiyana ndi mzimu wake tikhulupiriranso kuti mzimu wa munthu ndi uh, munthuyo ndi anthu awiri otani osiyana source imene imatiuza kuti chiphunzitso cha baibulo kapena chichokera kwa anthu hagai 1 verse 14 ati ndipo yehova anautsa anautsa mzimu wa zerubabel mwana wa seniteni ciwanga cha yuda ndi mzimu wa yoswa mwana wa uh, yehozadak mkulu wa ansembe ndi mzimu wa otsala onse a anthu ndipo anadza nagwira ntchito ya nyumba ya yehova wa makamu mulungu wawo mwanjira ina mulungu amapanga zimenezi ati anautsa mwanjira ina mulungu anatakasa mzimu wa zerubabeli uh, mzimu wa yoswa komanso anthu onse anayi- ana- yoswa si nthawi ya mose uja koma yoswa kumapita uh, nthawi imene uh, kuti akamangeso chani akamangeso uh, mzinda yoswa amene anali mkulu wa ansembe nthawi imeneyi ya zerubabeli so taonani pali zerubabeli mzimu wake watani wa wautsidwa okay so mzimu wa mu- wa munthu muchizungu angakambe kuti stir eti kutakasidwa so mzimu wa munthu utautakasika utautekeseka utautakasidwa so sizothandiza kuti mzimu wa munthu ndi ndi- ndi wapadera kuposa munthu iya zongoonetsa ndi moyo wake machitidwe 17 verse 6 pamenepo paulo analindira iwo pa atene anavutika mu mtima pamene anaona mudzi wonse wodzala ndi mafano so akuti paulo anavutika mkati mwa chani mwa mtima so munthu ngati avutika mkati mwa mtima ndiye kuti basi ndiye timaona mzimu wa munthu ndi ndi wapadera so matext omwewa amene tikuwerenga ndi amene amagwiritsa ntchito kufotokozera kuti no mzimu wa munthu ndi wapadera timadabwa kuti no anthu amakhulupirira zimenezi bwanji matext ake ndi amenewa mavesi akuwawerenga ndithu mu- mu- muthaona muona mwina kuti tatione mwene mwene tionano ngati palipo pamene akutifotokozera kuti no mzimu wa munthu ukuyenda eh? U- u- ukuchita monga ngati munthu ayi baibulo zimene zinachitika nthawi ya sauli tumbwe samueli atamwalira sauli ankamfunafuna sauli ndiye anapita kwa openduza ndiye anapita kwa openduza anayalamba tusa ati milungu pasika ndinaona mmodzi ngati nkhalamba ndi sauli anati ah samueli ameneyo mwanjira ina ichi chiwanda so tionanso kuti no koma mulungu analesa openduza analesa anthu onse obwebweta kuti amalankhula ndi anthu akufa analesa zimenezi chifukwa imakhala mzimu ya ziwanda munthu sangabwere kuzayankhulana ndi ine amene anafa okay so zonsezi tionano palibe umboni wa m'baibulo umene umatiuza ife kuti no munthu mzimu wake umayenda kupita ku gahena kubwerako ndi zina zotero eti right komano tionanso kuti no zonsezi zingotiuza ife mzimu wa munthu ndi moyo wa ndani wa munthuyo ndipo tionano chimene chikusangalatsa choti mulungu amatha kusuntha anthu osati chifukwa choti anthu amva chi- chinthucho afunika achite komano chifukwa choti ngati sa- sa- sa- sasunthika anthu mizimu yawo ngati siyikutsika sangagwire ntchito ya mulungu icho chakuti patsanso chilimbikitso nacho kuti mulungu atha kusuntha mitima ya azitsogoleri ngati mene anali zerubabelo ndi yoswa ndi kusunthanso ya anthu amene akutsogolera kuti onse akagwire ntchito ngati mmodzi nchimene mulungu amatha kupanga ndithu ndione pamene pa zekariya 12 vesi 1 kuti katundu wa mawu a yehova wakunena israeli atero yehova wakuyala miyamba ndi kuyika maziko a dziko lapansi ndi kulenga mzimu wa munthu mkati mwake so apa kuzeferenono mulungu analenga mzimu wa munthu mkati mwake mwachitanena tikamakamba zimene uh, za mzimu wa munthu anthu amangotenga mzimu ndikampweya chabe ati kuti mzimu iya akuti mzimu wa munthu unachita kulengedwa mkati mwa ndani mwa munthu ndi chinthu chimene munthu akafa chimabwerera kwa ndani kwa mulungu sichichita kena kake kalikonse mzimu wa munthu sumapanga operate kunja kwa chani kwa thupi lake right so miyambo 20 verse 27 akuti mzimu wa munthu ndiwo nyali ya yehova usanthula mkati monse mwa mimba so mzimu wa munthu ndi nyali ya ndani ya yehova imene inalengedwa mkati mwake mwachitanena kuti munthu akhale ndi moyo kuti munthu akhale ndi kuwala pakhale mzimu wa ndani wa munthu so taona ma text amene amagwiritsa ntchito kupanga proof state of the dead kuti uh, munthu wakufa amadziwa kanthu Kape- kapena munthu amakhala ndi ndi ndi chinayake chimakhala mwa iye akangofa chimapitirira kugahena kapena ku so tikaona ma text awa akuonesa ndithu umunthu wa mzimu wa munthu munthu mzimu wako umakhala ndi personality umatha kukwiya kukhumudwa kuutsidwa eh? kuzindikira komano sitanthauza kuti mzimuwo ndekuti ndiwapadera ndi munthu iyayi mzimuwo uli mkati kati mwandani mwa munthu nyaliyo ili ndipo ikapo ili mkati mwake ikachotsedwa nyaliyo munthu wafa sadziwa kanthu so with that titabwerano ku 1 akorinto 2 verse 10 mpaka 11 I don't know koma kwa ife mulungu anationetsera izi mwa mzimu pakuti mzimu asanthula zonse zakuya za mulungu zomwe okay so akuti no mulungu anationetsera ife kudzera mwa wa mzimu so mzimuyo akusanthula za ndani za mulungu okay nthawi zina timaona apa zikuonetsa kuti mzimuyo ndi munthu wina tiye tiwerengeni vesi yotsatira akunena pakuti ndani wa anthu adziwa za munthu koma mzimu wa munthu uli mwa iye momwemonso za mulungu palibe wina adziwa koma mzimu wa mulungu eh? ndiye ngati mwaona mawu ndapangala underline akuti chani mmawu amene mawu amene akuti momwemonso momwemonso ndi oti chani right pakuti ndani adziwa za munthu koma mzimu wa ndani wa munthuyo uli mwa iye okay so mzimu wa munthu umakhala mwa ndani mwa iye kodi mzimu wa munthu umayenda pa- pa- popanda munthuyo munthu amakhala atani wafa right so za mzimu wa munthu so chinense chimene munthu amachita zimachokera ndithu mwa munthuyo right so katikati mwa moyo wake amaziwa chimene afuna atani achite right mwanjira ina angotiuza ife mzimu umakhala ndi umwini mzimu wa munthu umwini wake ndi ndani ndi munthu right si wapadera wapawokha iyayi ndiye akuti momwemonso momwemonso za, nzi- za mulungu palibe wina adziwa koma mzimu wa ndani wa mulungu so mzimu wa mulungu ndithu umakhala ndi ma traits onse a mulungu umatha kutuma kutere eti kuchita zonse monga mmene uli mzimu wa, mu- wa, wa munthu mzimu wa munthu amatha kuvutika tekeseka kukhumudwa eti muzimu zonsezi zotheka so mzimu wa mulungu mwachitende tikamaona mulungu akuti akutiuza ife kuzera mwa mzimu wake Ndi- ndithudi ndi mzimu ndi wandani wa mulungu so tikakhulupirira ndithu mzimu wa mulungu ndi wapadera ndithunso tifunika tikhulupirenso kuti mzimu wa munthu ndi wapadera zimene tikhala tikususana ndi bible ndiko tikuyamba kubwesa ziphunzitso chani zaziwanda so momwemonso angotiuza ife tuno in function in function ndithu mzimu wa mulungu ukuchita kwa mulungu zimene mzimu wa munthu umachita kwa ndani kwa munthu koma pali kusiyana kotheratu ife ati mzimu wa munthu ndi wa umunthu pamene mzimu wa mulungu ndi wa umulungu is divine right so ndithu pamene pali ndithu kuveka kwabwino tiye tipitize verse 12 to 13 lakuno koma sitinalandira ife mzimu wa dziko lapansi koma mzimu wa kwa mulungu kuti tikadziwe zimene zinapatsidwa kwa ife ndi mulungu kwaufulu zimenenso tilankhula si ndi mawu ophunzitsidwa ndi nzeru za munthu koma ophunzitsidwa ndi mzimu ndi kulinganiza za, miz- za mzimu ndi za mzimu mwanjira ina uh, mulungu atiphunzitsa ife kudzera mwa ndani mzimu wake so kuti tikaziwe chinthu ichi cha- cha- cha mzimu timachi timafunika tizilinga ndi za uzi- za uzimu tizifananize ndi zinthu za uzimu so ichi ndithu Ah, vesi mavesi amene amandisangalatsa kwambiri chifukwa amafotokozera kwakuya nkhani yeniyeni amafotokozera chimenechi now ndimafuna tingowerenga mavesi awa Ah, tikamaona aroma chapter 8 verse 27 akukamba za mzimu ali ndi maganizo koma tikawerenga verse 34 akutiuza ife tino akukamba za yesu khristu

ndikuonesani kuti no munthu aka- aka- aka- akafa mzimu akupita kukachita zinthu zina so izizi zingotsimikizirani mzimu wa mulungu si mphamvu chabe mzimu wa mulungu ndi mzimudi kapena moyo wa ndani wa mulungu so ichi ndi chitsimikizo chathu chimene tili nacho kutino pamene ali ndi mzimu wake sitili tokha ophunzira amene ndi yesu amachita nawo zozizwa amachita nawo uthenga right anachita zonse ali ndi yesu inu ndi ine kuti are we less fortunate yesu ali kumwamba basi inu ndi ine kwa ife ndi chiyani tikulandira munthu wina amene sitikumudziwa tikulandira yesu amene anayenda amene timawerenga baibulo uja yesu ali ndi ndani yesu ali nane yesu mzimu wake uli mwa ndani mwa ineyo ichi ndi chachikulu kwambiri chachikulu kwambiri kuposa china chilichonse mulungu akudaliseni pangani subscribe pangani like ndikupitiriza kugawa uthenga kwa anthu ena mulungu akudaliseni